an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ aw ɲɛna halibi aw k'aw sɔgɔlen to vestibule tv sanfɛ ni o ye aw ka jabaranin mandi ye facebook sanfɛ bi an bɛ jamukan min kɛnɛ kan o de bɛ wele ko on en parle on en parle an y'a fɔ ale ye mun ye an bɛ na ni mɔgɔw ye an ka plateau sanfɛ

donc o la mɔgɔ minnu b'an bolo an b'a daminɛ ni an numankurufɛ mɔgɔw ye ni olu ye pour mɔgɔw ye u k'u hakilinata fɔ an ɲɛna an ka invité aw bonsoir donc an b'a daminɛ ni mɔgɔ fɔlɔ ye i bɛ se k'i présenter an na ani k'i hakilinata dɔɔni fɔ an ɲɛna nin thème in sanfɛ yanni an bɛ taa yɔrɔ jan
bonsoir
ne tɔgɔ alimata sila mais réseaux sociaux sanfɛ u b'a fɔ n ma ko alita euh, nin sujet in na moi je suis pour mhm. ne bɛ se ka tugu cɛ nɔfɛ cɛ mun tɛ se ka wariba di ne ma mhm. donc an bɛna débat kɛ moi je serai pour d'accord donc an ka pour filanan i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna bonsoir bonsoir ne tɔgɔ mariam so mhm. bon moi aussi je suis pour d'accord donc Ni de b'a daminɛminɛnajusɛri
ko dakɔ kɔmi u b'a fɔ cogo min na poro bɛ yen kɔnturu fana bɛ yen an bɛna se kɔnturu mɔgɔw fana ma sisan olu fana ko u tɔgɔ n'u jamu fɔ an ɲɛnaana ani ko hakilinata dɔn fɔ an ɲɛnaana yan bɛ taa ɲɛfɛ
ne tɔgɔ asi tan da su kɔn D'accord.
Nin sujet in na mm. ne fana bɛna kuma a ko dɔw kan naro donc e b'a fɛ i bɛna a fɔ mm. an lajɛbagaw ɲɛna kun jumɛn na e asitan yɛrɛ e tɛ sɔn ka tugu cɛ kɔ cɛ min tɛ se ka wari ne bɛna kuma o de kan donc invité naaninan Bonsoir. Bonsoir.
Moi, je réponds au nom de Tata Berté. Uh -huh. euh, débat in na, moi, je suis contre parce que ko dɔw bɛ yen a tɛ bɛn. Mm -hmm. Donc ni débat daminɛna an bɛna a walawala aw ye aw b'a faamuya pourquoi je suis contre. D'accord donc an ka téléspectateurs aw yɛrɛ ye u ye minnu b'an bolo plateau in sanfɛ bi ka na kuma nin débat in sanfɛ u y'u présenter aw la sisan nɔ an bɛna don débat yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. Maintenant an bɛna a ta pour mɔgɔw la an b'a ta alita sila la alita e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kun jumɛn na e yɛrɛ b'a accepter ka tugu cɛ kɔ cɛ min tɛ se ka wariba di e ma o t'e déranger
wa bon ne bolo kanu tɛ wariko ye diyanye de don c'est pas parce que wari tɛ mɔgɔ bolo ou bien a tɛ se k'i sagonako k'i ye personnellement a bɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ cɛ ka to ka fɛn bɛɛ kɛ ne ne yɛrɛ b'a fɛ ne ka sɔrɔ ta ka bonya ni cɛ ta ye o de ka di ne ye o cɛ modèle yɛrɛ de ka di ne ye n t'a fɔ n ko waribatigiw man di n ye mais cɛ ka di ne ye ne bɛ mun sanfɛ a bɛ respect yɛrɛ imposer i kan mais tuma bɛɛ e de bɛ cɛ nɔfɛ wari di yan nin di yan cɛ tɛ se k'i bonya cogo si la o ye ne ka idéologie ye ne yɛrɛ de cɛ min bɛ ne duguma o de ka di ne ye donc ko cɛ min bɛ ale duguma mais ni i n'a fɔ nin wagati in na ni e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tigi tɛ se ka fɛn bɛɛ di e ma kɔmi an yɛrɛ b'a dɔn an ka Bamakɔ kunko ka ca denkundi bɛ yen kɔɲɔ bɛ yen nɔ e tɔw bɛ bɔ olu parilen don e ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se k'o fɛn ni ninnu bɛɛ kɛ e ye a tɛ n t'a dɔn n bɛna a fɔ a tɛ e yɛrɛ fɛn dɔɔni ya e déranger i yɛrɛ la dɔɔni ya Bon non a tɛ ne déranger parce que n yɛrɛ bɛ n débrouiller k'a kɛ n yɛrɛ ye n tɛ n sigi k'a fɔ ko n bɛ cɛ n t'a demander i fɛ yɛrɛ n'i ye hakili sɔrɔ ne ni min ka kan k'o kɛ ne ye là ça va mais n'i ma se ka hakili sɔrɔ fana o y'a ban ne tɛ dimi ne tɛ foyi kɛ parce que ne yɛrɛ bɛ baara kɛ n yɛrɛ ye n bɛ n ta ɲini n yɛrɛ ye n ka sira foyi tɛ cɛ ka foyi la i y'a kɛ i m'a kɛ i b'i yɛrɛ ye d'accord nin ye pour mɔgɔw ka kuma ye pour mɔgɔ fɔlɔ an bɛna contre mɔgɔ kelen wɛrɛ fɛnɛ ta kun jumɛn na toi tu es contre kun jumɛn na e tɛ se ka tugu cɛ kɔ komi Alita y'a fɔ cogo min na a t'ale déranger mais kun jumɛn na a bɛ e yɛrɛ Asita e déranger i yɛrɛ la mais comment est-ce que muso bɛ se ka tugu cɛ kɔ k'a tɛ se ka fosi ɲɛ i ye a tɛ se ka bɛn o hali dumuni a bɛ bɔ n'e ye sufɛ mm. par exemple muso minnu ma furu mhm. jeunes minnu ta u bɛ bɔ n'u ye u bɛ na n'u ye k'u jigin so hali dɔrɔmɛ u tɛ se k'a d'u ma ou bien n'u bɛ bɔ u tɛ se ka dumuni san ka d'u ma ni rien u bɛ taa u mago ɲɛ u la u b'u bila dugu mana jɛ olu de bɛ to ka taa u plaigner u parents kɔrɔ maman j'ai faim dɛ papa ka taa wari deli u fa la wari bɛ deli u ba la c'est pas logique mais est-ce que ne yɛrɛ kɔni bolo o ye ne hakilina tɛ est-ce que tant que den musomannin N'i b'i fa n'i ba fɛ yen nɔ est-ce que e t'i fa n'i ba ka responsabilité la donc k'a fɔ k'e bɛ wari minɛ cɛw la bon certes i bɛ se ka wari minɛ cɛw la mais tant que e b'i fa ni i ba fɛ yen nɔ est-ce que ça sert à quelque chose k'a fɔ jagoya ne bɛ karisa kɔ f'a ka wari di yan nka n fɛnɛ ka na n yɛrɛ yira ni o ye so kɔnɔna na non par exemple n'i bɛ famille la se tɛ famille min na wariba t'i somɔgɔw kun I tɛ se ka wari ko imposer olu da la i b'a dɔn musomanninw bɛ se âge dɔ la u somɔgɔw u ka sira t'u ka besoin na bilen o cas sugu ninnu ko don d'accord donc an ka Mariam So i bɛ se ka mun fɔ sisan nɔ Astan ka nin kuma in na e yɛrɛ bolo sisan nɔ Astan bɛ fɛ ka kuma jumɛn fɔ Bon ale bɛ ka na ni sansi min matérialiste sansi de don a b'o de yira o parce que on a parlé de l'égalité entre l'homme et la femme n'o ye cɛ ye genre normalement muso man k'i baser k'a fɔ ko n kan ka tugu cɛ ka wari de kama i i ma tɛ k'i baser o kan parce que du moment que tu travailles pour toi-même i bɛ baara kɛ

Hali bi an bɛ fɛ i k'i hakilinata développer an ye ka taga ɲɛfɛ e bɛ fɛ k'a fɔ ka don wo min kɔnɔ an bɛ don i wo kɔnɔ o nɔfɛ donc i k'o lamɛn k'a ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ɲɛna kɔmi Alita y'a fɔ cogo min na moi aussi je supporte parce que du moment que i b'a tigi fɛ i bɛ se ka tugu a tigi nɔfɛ wari ka k'a bolo ou pas fɛ de don parce que i bɛ bi dɔn mais i tɛ sini dɔn sini bɛna kɛ cogo min na i t'o dɔn Peut-être bi moyen t'a bolo mais après a bɛ tila k'a débrouiller a bɛ mako caman ɲɛ i ye voilà o de ye ne hakilinata ye ni ne b'a en tant que ne b'a tigi fɛ kɔni n bɛ tugu a kɔ ni n bɛ se ka min k'a ye ni n ye moyen fitinin min sɔrɔ n b'o k'a ye donc n'a yɛrɛ ye wari sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ hakili b'u la o.
Kɔmi an yɛrɛ aw ɲɛ b'a la Tata Berete ale pressélen ka kuma ta an bɛ kuma di Tata ma Tata e yɛrɛ bolo amour argent e bɛ se ka mun fɔ amour argent o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la amour bɛ yen an bɛ amour kɛ an bɛ fɛ kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais min y'i ka devoir ye i b'o kɛ Tant que i y'a jira ne na karisa i ka ko ka di ne ye ni ne ka besoin fitininw bɛ i b'o kɛ furu kɔnɔna fana i b'o kɛ wa a kɛra i b'a fɔ n tɔ kelen dɔ y'a fɔ cogo min na ko cas dɔw bɛ yen ni wari t'i parents kunna i tɛ se ka bɔ ka na hali ni wari b'i parents kun n'i ye sogo baden kɛ nana i t'a fɔ i faraw ye hali ni parents bɛ wari d'i ma il est obligé a ka d'i ma Parce que donnant donnant de don e bɛ sentiment sɔrɔ ne bɛ sentiment sɔrɔ an bɛ bɔ a bɛ fɔ e aw ka couple ka ɲi dɛ e o y'an bɛɛ de ka kunnawolo ye o tɛ se ka kɛ fu la o parce que ne ka ɲi de donc i bɛ wari di de n'i ma wari di i bɛ to aw ka so e bɛ mɔgɔ fɛ tuma dɔw la wari tɛ k'a tigi bolo i yɛrɛ de bɛ wari don a tigi la voilà c'est ça si o bɛ kɛ o c'est ça l'amour e bɛ ka mun fɔ o tɛ o tɛ fɛ ye o ye wari ɲini de ye fɛ bɛ yen fɛ bɛ yen e ye wari ɲini na de e tɛ fɛ kɛla ye ça c'est sûr
sisan Tata komi e y'a fɔ cogo min na ko a bɛ wari bɔ k'a don e la mais e yɛrɛ bolo komi pour mɔgɔw y'a fɔ cogo min na ko an musow bɛ wuli fan bɛɛ fɛ ko égalité entre les hommes et les femmes donc ni o égalité ko bɛ yen nɔ e yɛrɛ bolo muso man kan tɛ ka dɔ k'a yɛrɛ ye ka tugu cɛ nɔfɛ ou bien muso man kan tɛ ka tugu cɛ yɛrɛ nɔfɛ cɛ min tɛ se ka hali k'a fɔ e ma hɔn dɔrɔmɛ kelen na i ka taa mariage la hɔn nin wari in na i ka taa a ni jeliw la hɔn nin wari in na i k'i labɛn tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ par exemple ne mana tugu cɛ kɔ sisan wari bɛ ne bolo ne bɛ baara la ne ta b'a ta ɲɛ hali ne mana n pari ka n ka bazin kala ka n ka sanu dagabanw don ka taa kɔn la ni ale wale bɛ wari de ma o wari bɛ se ka di jeliw ma a ka wari tɛ tiɲɛ kuma si kuwa don fo y'a'a di hali n'a bɛ ne bolo a b'a di se o bilisiz a kan ka di a b'a dafa de don pa bilisiz a ma di a ma di a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ sɔrɔ u tɛ baara la mɔ tu ye

e ka fɛn o fɛn fo ne de k'a ta ka d'i ma cɛ t'i bonya a bɛ taa baarakɛla dɔ ta ka na dɔrɔn ka n'o furu ka fara i kan kɔni ne fana bɛ taa waritigi dɔ fɛ Ala ye cɛ dan. a bɛ kɛ e de la o Ala ye cɛ non dan. a bɛ kɛ e de la muso de lafiyalen don muso de sɛgɛnnen don an b'a ta ça devient chaud maintenant Alita i n'a fɔ e ko muso ka kan ka tugu cɛ kɔ ka cɛ dɛmɛ k'a ka réalisation caman kɛ Mais ni e cɛ dɛmɛ ka réalisation kɛ kɔmi an yɛrɛ b'a ye an ka société kɔnɔ cogo min na cɛ ka e ni a tɔgɔ la réalisation kɛlen sɔrɔ nalen ka taga muso wɛrɛ ta ka na fara e kan ou bien ka e tromper ni muso wɛrɛ balimakɛw ka hakɛto cɛ yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i y'a kɛ cɛ ye a bɛ a bɛ muso wɛrɛ fara i kan i yɛrɛ faga cɛ a bɛ muso wɛrɛ fara i kan cɛ ta i k'a bila di daga kɔnɔ a bɛ muso wɛrɛ fara i kan i t'o jate minɛ quoi i b'a kɛ i yɛrɛ ka bonheur de kama e cɛ dɛmɛ a b'i tromper i m'a dɛmɛ a b'i tromper i ka ɲi cɛ ma a b'i tromper i man ɲi a ma a b'i tromper donc i t'o jate quoi i bɛ cɛ dɛmɛ aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka débrouiller débrouiller débrouiller i b'i tanin ɲini à côté o la i ka dignité yɛrɛ de bɛ bonya a kuma da bɛ dɔgɔya dɔɔni Mais ka taa kɛ e ka ko bɛɛ cɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ cɛ i nɛgɛ bɛ bɔ cɛ la fɛ yɛrɛ bɛ tila ka ban cɛ mana k'i fɛ cogo o cogo ka taa kɛ don o don e de mago bɛ cɛ la don dɔ la a b'i to yen don dɔ la a b'a fɔ i ka fɛn bɛɛ ne i tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ dɔgɔyalima de don pour moi il faut que i k'i yɛrɛ respecter pour que cɛ k'i respecter ni cɛ yɛrɛ y'a ye i bɛ ko kɛmɛ kɛ i ka sira t'a la walahi cɛ b'i respecter mais cɛ min y'a dɔn e la e tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ ye ni ale tɛ a bɛ jɔnmaya de k'i la kɛ hali a kumacogo i b'a dɔn mais i bɛ cɛ sanfɛ walahi ça impose le respect côté dɔ bɛ yen an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o côté la o ye côté jumɛn aw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya côté jumɛn na
an ko cɛ kan wari di anw ma an tɛ se ka tugu cɛ kɔ min tɛ se k'an satisfait financièrement ani an fɛnɛ tɛ ko k'an yɛrɛ ye ça c'est très très différent donc parce que ale bɛ ka kuma exemple kɛ ko n'i tora ten i tɛ fosi kɛ k'i ka fɛn bɛɛ cɛ a b'i nege bɔ a la non i b'a yira cɛ la ne bɛ fɛn sɔrɔ mais tu as le droit i kan ka fɛn di ne ma i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na sogo baden tɛ n'an tiɲɛ donc an bɛ an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o côté de la c'est pas parce que an b'an baser cɛ kan an tɛ fosi kɛ non an bɛ fɛn dɔ k'an yɛrɛ mais a ka wari o de ka d'an ye an b'a minɛ de a b'a di jagoya A jara ma ja a b'a di parce que a kan k'a di de parce que ni muso yɛrɛ bɔra i parilen i sawalen k'u b'a fɔ de ko cɛ a i ma imagine i m'o kɛ ka sɔrɔ o cɛ yɛrɛ tɛ dɔrɔmɛ kelen d'i ma nafa jumɛn b'o la nafa t'o la de non nafa b'a la cɛ b'i respecter

k'a fɔ ko moyen t'u ye moyen b'u ye de satisfaire financièrement ani a k'a ka rôle jouer kelen tɛ cɛ ka rôle ye mun ye ni muso i muso banana i b'a furakɛ i bɛ siyɔrɔ d'a ma i bɛ dumuni d'a ma mais ni cɛ kɔni dɛsɛra o la o tɛ furu ye silamɛ hali silamɛya la i b'i muso i b'a balo i bɛ jɔ n'a ka ji ye i bɛ jɔ n'a ka furakɛli ye o ni an ka débat in tɛ kelen ye ça c'est obligatoire E ma e ma nin mɔgɔ modèle ye a sisan unhun ne ka jeli sɔn wari i b'o di ne ma dɛ cɛ bɛ nin muso sugu de bugɔ donc an b'a lamɛ an ka ɲɔgɔn lamɛ an bɛ ka taga furu hokumu kɔnɔna na awɔ n'an y'a ta sunguru kunda ani kanbelen kunda comme an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na couple tantɔ ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn fɛ kanu na parce que par exemple et an bɛɛ bɛ yan nɔ an bɛɛ ye entre filles ye exemple de don quoi an bɛɛ ye entre filles ye yan nɔ iPhone 12 Pro bɔra a bɛ nin bolo a bɛ nin bolo a bɛ nin bolo donc nin ka cɛ dɛsɛlen don k'a san k'a di a ma est-ce que an yɛrɛ filɛ nin ye société min kɔnɔna na an yɛrɛ ye musoman dama an t'an moquer ɲɔgɔn na k'a fɔ hun anw bɛɛ bɛ tantɔ anw bɛɛ ka kanbelen sera ka nin san k'a d'an ma hali karisa ka kanbelen tigɛ dabila mɔgɔw caman b'a fɔ donc an bɛ na ne bɛ aw ɲininka kɔmi aw ye pour mɔgɔw ye ni mɔgɔw y'o kuma sugu fɔ aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o la sisan nɔ o mɔgɔ sugu bɛ ne énerver de mɔgɔ minnu b'o analyse sugu kɛ ani musomannin minnu b'a fɛ parce que karisa ye nin sɔrɔ fo n ka nin sɔrɔ a b'u pousser k'u bila manamana ko la a b'u pousser k'u bila sungurubaya ko la i fanga tɛ se mun kɔrɔ kɛ hali u ka uniforme ba ko ninnu u bɛ t'u u ka mec obliger nin san k'a di yan nin san k'a di yan n'a ma se k'a kɛ a bɛ kɛ sunguruba de ye parce que n tɔw bɛ k'a kɛ musomanninw kan ka o de b'u kunkolo la ni fɛn se t'i ye kana i golo tɛ yɔrɔ min na i kana mais n'an y'a lajɛ e yɛrɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ an bɛ réseau taabolo dɔn réseau yɛrɛ kɛlen caman kɛlen ka vie dɔ créer a yɛrɛ la sur les réseaux sociaux k'a sɔrɔ a t'o ye quoi donc est-ce que la personne elle n'est pas obligée ka taga o sira fɛ c'est pour cela a b'a fɔ ni wari tɛ cɛ bolo ne tɛ se ka tugu a kɔ parce que a tɛ se ka nin kɛ n ye a tɛ se ka nin kɛ n ye ne dun ɲɛ b'a la an filanw bɛ k'a kɛ ɲɛ Donc, moi, je me dis, est-ce que c'est pas à cause des réseaux sociaux ni aux idéologies sougoubi gana musulmanu kuna? Et les réseaux sociaux, t'es y conscience de l'eau. Mhm. Ni conscience ni y'a menti là, les réseaux sociaux, oui, n'est-ce Sinon, mon gars, chama les réseaux sans faire, ou t'as essayé qu'à caille. Ne yɛrɛ filɛ ni bɛ mɔgɔ kɛmɛ de réseaux sociaux sanfɛ u ka vie ka di ne ye ne b'a fɛ k'u ta ɲɔgɔn sɔrɔ mais n tɛ n yɛrɛ bila la parce que a bɛna n bila manamana ko la a b'i yɛlɛma k'i kɛ fɛn i tɛ fɛn min ye mhm. i b'i sigi dɔrɔn i ni min ka kan i b'o ɲini tu essaies de vivre à ta manière i ye min ye k'i to ten tɔ quoi pour ne pas que i ka kɛ e bɛ e bɛ tugu cɛ nɔfɛ a tɛ ka a bɛ i jɔ sa par exemple i bɛ tugu cɛ dɔ nɔfɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye bi a tɛ mhm. laban o ah. don dɔ la i bɛna fɛn dɔ demander a fɛ a tɛ se k'a kɛ tu es obligé ka taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ni o fana m'a kɛ i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ Ee sani ka furu cɛ kɛmɛ de dɔn hali n'a y'a bɛɛ k'i ye genre kanu de la sisan nɔ a bɛ se k'i nɛgɛ nɛgɛ ninnu bɛ ka min fɔ sisan kanu na a bɛ se k'i nɛgɛ nɛgɛ i mana fɛn fɛn f'a ye i b'a dɔn wari b'a kun dɛ i mana fɛn fɛn f'a ye a b'a d'i ma hali n'i ko i ka mobili san ka d'i ma a bɛ mobili san ka d'i ma mais une fois que mais hali n'i ko e ka exemple la e ko hali n'i ko a ka mobili san ka d'i ma a b'a san ka d'i ma mais est ce qu'il est obligé k'a san ka d'i ma a ma non a obligé len tɛ kuma de don quoi n ko n'i ko n'a ko n'i ko a ma k'a ka mobili san

Mɔgɔw ma hakilinata fɔ iphone ko in na e hakilinata ye mun ye iphone ko in na sisan ale ta ye min fɔ n tɛna fɔ tiɲɛ tɛ n b'a ka idée défend musomannin caman bɛ yen u bɛ j'ai envie de ça ani nin bɛ karisa nin nɛgɛ bɛ n na ani nin bɛ karisa bolo fo n k'a sɔrɔ u b'a ɲagami nin bɛ karisa bolo fo n k'a sɔrɔ o man ɲi mais ayi i bɛ ka iphone 12 pro min fɔ ni e yɛrɛ foto taara n'a ye e bɛ joie Ah, ne bɛ e cɛ an groupe la bɛɛ ka photo bɛ ta bɛɛ b'i ka photo bila eh, statut ko kɛlɛ yɛrɛ min bɛ yen mhm. bɛɛ b'i ka photo bila bɛɛ ka photo ka ɲi cɛ n fana mɔgɔ si tɛ ala ka lagare ye koyi

An bɛ kuma di Mariam ma Mariam an ka taa e ka kuma tɛ kanu yɔrɔ de la n'i kɔni ni mɔgɔ bɛ kanu na so i b'a tigi fɛ yɔrɔ ni n'a bɛ couple la i b'a
dɔn e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ e fɛ e b'a fɛ e t'a dɔn n'a b'a fɛ k'i tester kanu kɔnɔna la e t'a dɔn ni sérieux la mɔgɔ don maintenant tu sors avec lui a ma se ka fɛn dɔw k'i ye e k'i ba la ou bien e ka fɛn sugu dɔw imposer a kan toi tu penses qu'il va te marier e ka jogo sugu dɔw yira la tu penses qu'il va te marier a t'i furu parce que a b'a fɔ n tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye eh, ne ba mais sisan basi mɔgɔ kelen ka furu la bɛɛ ka lamisɛnni kelen juru bɛ la aw mais an b'o dɔ yɔrɔ i cɛ ye koyi mais tu commences a bɛɛ bɛ daminɛ kanu de la sisan ne cɛ muso ta an bɛna taa n'a ma ɲɛ an b'a dabila n'a t'i bolo a ka ɲi an bɛ taga sira min fɛ mhm. komi an y'a fɔ cogo min na muso ni cɛ tɛ se ka wari caman d'e ma e tɛ sɔn ka tugu a nɔfɛ donc cɛw fɛnɛ ni muso min fɛnɛ tɛ se ka fɛn bɛ fɛn na k'a di e ma est ce que les hommes aussi kɔrɔ yɛrɛ ko tɛ hali argent b'a la parce que bi bi in na dans notre société on voit tout i b'a ye muso dɔw bɛ yen nɔ olu de bɛ cɛ cɛw inviter restaurant na ka bɔ ni cɛw ye ka fini san ka di cɛw ma ka fɛn bɛɛ kɛ mais ni cɛ muso fɛnɛ ni muso min fɛnɛ tɛ se k'o kɛ cɛ ye est ce que cɛ jagoyalen don ka tugu o tigi nɔfɛ Ali ta ye hakilinata ye mun ye cɛ yɛrɛ b'a sigi a miiri de ni don o don ne de b'a d'a ma a tɛ ne fɛ a bɛ ne ka wari de fɛ don o don wariko problème de don donc muso ka kan ka mun kɛ sisan nɔ la i bɛ dɔ de kɛ i yɛrɛ ye sisan ka cɛ to yan k'a respirer dɔɔni n'a y'a conscience ye mun k'i ye mais si tu as un problème i b'a expliquer a ye cɛ de b'a dɔn sisan n kan ka nin kɛ n kan ka nin kɛ muso ye mhm. mais n'a ma se k'a k'a ye c'est pas c'est pas la peine i k'a fɔ k'i b'a quitter o kama i bɛ wuli i bɛ taa ɲini yɛrɛ n'a sɔrɔ kanu de don mhm. wariko tɛ matérialisme tɛ n'a sɔrɔ kanu de don i bɛ wuli i bɛ dɔ ɲini yɛrɛ ye i t'i jigi da ko fo cɛ de k'a bɛɛ k'i ye i bɛ taa dɔ k'i yɛrɛ ye de mais n m'a fɔ ko n'i b'a fɛ wari de kama dɛ
mais ni i n'a fɔ an bɛ fɛ musow bɛɛ ko ko cɛ k'an bɛrɛbɛrɛ que ce soit côté relation copain copine furu la mais est-ce que muso fɛnɛ même côté relationnel an bɛ tentɔ sungurutigɛ kamalentigɛ est-ce que muso fɛnɛ man kan tɛ ka cɛ bɛrɛbɛrɛ a bɛ fɛ ko ni minnu k'an ye ka wari ni minnu di an ma ka to ka bɔ n'an ye k'an inviter restaurant na ka wari d'an ma ta fini san i yɛrɛ ye taa nin kɛ tantɔ est-ce que muso fɛnɛ bɛ se k'o kɛ cɛ ye muso bɛ se k'a kɛ n'i b'a fɛ i b'a kɛ ni muso bɛ cɛ fɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ muso muso dɔw tɛ mobili san u cɛ ye a bɛ du jɔ cɛ bɛ yɛlɛma ka du e tɛ se k'o kɛ

An balakaw bɛɛ b'a kɛ parce que o cɛw y'u ka position yira u muso la diɲɛlatigɛ bɛ tantɔ de kana tugu cɛ nɔfɛ a ka wari kama i bɛ bi dɔn e bɛ tugu cɛ dɔ nɔfɛ par exemple e bɛ tugu cɛ nɔfɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye bi ta a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ e bi dans dix ans i furula ma ça va aw ye denw sɔrɔ cɛ in ka baara ka se ka jɔ e bɛ mun kɛ o sɔrɔ ne bɛ baara la Ayi o y'a sɔrɔ e tɛ baara la parce que e tɛ se ka baara kɛ e b'i sigi de dɔrɔn ka cɛ ta makɔnɔ qu'est-ce que tu vas faire ɔ e bɛ i bɛ furu sa i bɛ furu sa non i bɛ furu sa parce que o la o y'a ka baara cɛnnen ye a ka kɛ diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ a tɛna baara sɔrɔ a bɛ wuli a bɛ baara kɛ n'a ma baara sɔrɔ il y a pas de sous-métier hali n'a bɛ dingɛ sen a b'a kɛ an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔna na ko muso cɛ cɛw fɛnɛ est-ce que cɛw fɛnɛ kan ka tugu muso kɔ muso min fɛnɛ tɛ se k'a bɛrɛbɛrɛ an bɛ Astan hakilinata lamɛn o la cɛ i n'a fɔ an y'a fɔ muso ni cɛ min tɛ se k'i satisfaire financièrement e tɛ se ka tugu o nɔfɛ est-ce que cɛw fɛnɛ ni muso min fɛnɛ tɛ se ka e satisfaire f financièrement est-ce que e fɛnɛ kan ka tugu o nɔfɛ mais muso man kan ka cɛ ta sa e bɛ cɛ ta cogo di ah, mais o kuma ala yɛrɛ de ye cɛ dan mhm. a ka muso ta a ka muso ta a ka wari d'a ma ala
ala de ala ye cɛ da o de kama muso musow ye bɛrɛbɛrɛli fɛn de a bɛ wari de d'u ma cɛ fana kan ka bɛrɛbɛrɛ de n'i ma cɛ bɛrɛbɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a ta ɲɛ kan dɛ e bɛ cɛ bɛrɛbɛrɛ a bɛ taa muso wɛrɛ nɔfɛ e y'a bɛrɛbɛrɛ e m'a bɛrɛbɛrɛ a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ c'est comme ça i y'a ta i m'a ta a bɛ taa a k'e bɛrɛbɛrɛ ka ɲɛ o la o dimi tɛ bonya a bɛɛ ye kelen de an ka nin thème recherche la an ye dɔw ɲininka muso dɔ ko an ma ko cɛ yɛrɛ ni muso ka kan ka kɛ donnant donnant de i n'a fɔ ni n ko donnant donnant c'est pas ni cɛ ne bɛ se ka nin kɛ e ye muso fɛnɛ kan ka se ka fɔ kuma dɔw la aa i jɔn fɛnɛ ka miiri n ka nin kɛ cɛ ye ou bien mhm. mais cɛ dɔw bɛ yen u tɛ fosi kɛ muso ye muso de b'a k'u ye n'u ko fɛn o fɛn muso bɛ sɔn a ma mais jamais u tɛ se k'a b'u yɛrɛ la k'a fɔ muso ma hɔn nin wari la i ka nin kɛ hali muso bɛ n'i sigi k'a ka problème exposer a la par exemple muso bɛna sigi e Ala ne ka téléphone a écran cira koyi a b'a fɔ e Ala mun y'a sɔrɔ yɔrɔ ni mɔgɔ dɔ don a b'a fɔ k'a ka wari minɛ a k'a mais ni wari tɛ yen mais ne ne ba mais wari bɛ yen wari b'a dɔw kun mɔgɔ fa yɛrɛ kuma dɔw la i ka téléphone écran bɛ ci i bɛ taa fɔ papa ne ka téléphone cira a b'a fɔ n tɛ téléphone san i bɛ se ka ban a la I fa de don i b'a accepter o y'i fa ye o c'est pas obligatoire ɔɔ n ko dɔ cɛ de don o ye dɔ cɛ de ye o il faut mɔgɔw b'a fɔ ayi kuma dɔw la i t'a kɛ cɛ t'a kɛ kuma dɔ i fa yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u fa bɛ dɛsɛ ka fɛn dɔ k'u ye u bɛ taa cɛ nɔfɛ k'a ka kɛ i fa t'a ban k'a k'i k'a moyen t'a ye o a b'a kɛ dɔrɔn parce que nin man ka nin deli nin na n'i y'a deli a la a bɛ k'a jogo ye a t'a dabila cɛ fana bɛ mɔgɔ kɛ ten tɔ kuma dɔw la

I bolo bɛ kari yɛrɛ i tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ u bɛ tila ka k'a b'i tɔɔrɔ o ka jugu sa an bɛ taga an ka pour mɔgɔw bolo kumalatigɛ tɛ mais mm. an bɛ taga an ka pour mɔgɔw bolo k'an to an ka kɔmi b'a fɔ cogo min na an ka recherche hukumu kɔnɔna na dɔ fɛnɛ y'a fɔ an ɲɛna ko ale cɛ bɛ tugu ale nɔfɛ k'a sɔrɔ ale b'i pari a bɛ b'a parilen don cɛ ɲɛ bɔra ale fɛ k'a sɔrɔ ale parilen don donc cɛ o cɛ ale bɛ parili min kɛ ale bɛ fini dagɛlɛn minnu san ka don a la ka samara dagɛlɛn ni saki dagɛlɛn min ta cɛ o cɛ tɛ se ka o fɛn sugu kɛ ale ye donc ce n'est même pas la peine i ka n'i jɔ ale ma ko mademoiselle ça va parce que ale tɛ n'i lamɛn yɛrɛ mais est ce que aw yɛrɛ bolo est ce que o muso o ka kan ka o ko sugu kɛ
ka o y'ale ka choix de ye an kɔni t'a fɔ k'an bɛ k'ale ɲɔgɔnna ye o de diyara ye a tɛ se ka tugu o nɔfɛ mais nous on est contre ni cɛ se ye mun ye a ko k'anw ye a banna cɛ bɛ se ka tugu i nɔfɛ a b'a sɔrɔ i parilen don a ɲɛ b'i la i kɔni ka ɲi a bɛ tugu i nɔfɛ bon a tugura e nɔfɛ e ko e tɛ se ka tugu a kɔ ni a tɛ se ka fɛn ɲɛ e ye bon ne bolo

Non i b'i jilaja o de la a bɛ fɔ kɛ i bɛ baara k'i yɛrɛ ye o la cɛ b'i ye cogo min na a b'i bonya ten a bɛ tugu i nɔfɛ ten tɔ sisan ee cɛ dɔw fana ko an ma ko ale kɔni personnellement ale tɛ tugu muso nɔfɛ muso min y'o ye o a labɛnnen don maquillage a y'o ye o samara dagɛlɛn saki dagɛlɛn saki dagɛlɛnw disons ko an bɛka taga wagati min na sisan ale bɛ muso kɔ muso min qui est intelligente muso min bɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ ye ka ale dɛmɛ k'ale lasankɔrɔta ko ɲɔgɔn dɛmɛ de don ale b'a dɛmɛ a b'a dɛmɛ e bɛ ko fɔ ka taa cadre jumɛn fɛ mɔgɔ
tɛ dépense sugu dɔ ta

Se wuli ka i ka taa fɔ k'i bɛ taa bi kɔnɔ ka taa baara kɛ u bɛ k'i butigiba da yɛrɛ i bɛ se k'i de e y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ bɛ se ka woro tɛ se ka fɛn i tɛ taa don baarakɛ di la i tɛ taa mi dɔw ka kan ka kunkolo digi ni fɛn kɛ kuraji de don mɛ cɛ de' kɛ A b'a k'i ye a b'a k'i ɲɔgɔn k'i i bɛ fara la i bɛ bamakɔ cɛ i bɛ mali cɛ la ne bɛ tugu e kɔ sisan ne bɛ Louis Vuitton dɔ ye a ka di ne ye e de ka wari k'a san

An b'a fɛn dɔrɔn an b'a dabila
furu bɛ sa n'i furula i bɛ furu la n'i ma den sɔrɔ n'i ma furu ni den b'i bolo o ye si ye kɔ n'i ka wari sɔrɔ i ka denko ɲɛɲini o y'o bannen ye furuko bɛ min an ka lajɛlibagaw an ma ɲina aw kɔ an ma ɲina aw kɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na débat in bɛ ka choc a bɛ ka ɲaga ka taga a fɛ An ye pour wele ka contre wele pour mɔgɔw y'u hakilinata fɔ kun jumɛn na olu bɛ sɔn ka tugu cɛ nɔfɛ u ka kuma kɔnɔna na u y'a fɔ an ɲɛ na k'olu bɛ sɔn ka accepter ka tugu cɛ nɔfɛ cɛ min tɛ se ka olu satisfaire financièrement parce que kɔmi diɲɛ yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de u bɛ donnant donnant u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka se yɔrɔ dɔ ma donc contre mɔgɔw ko ko vraiment k'u tɛ se k'u tɛ se bi u tɛ se sini ka tugu cɛ kɔ cɛ min tɛ se ka nafa ɲɛ olu ye hali n'a sɔrɔ a b'olu kun a ka di olu de ye kuma dɔw la cɛ ka se ka nafa ɲɛ olu ye donc olu tɛ se an bɛna na contre mɔgɔw fɛ yen nɔ dɔ ko an ma ko k'ale to npogotigiya la k'ale ka vie bɛɛ tun ye nin cɛ ka di cɛ ka di cɛ ka di ko ale yɛrɛ kun k'ale tun b'a fɔ ni mɔbili yɛrɛ tɛ cɛ bolo i tɛ jɔ an ka bulonda la parce que n'i y'a ye moto bɛ cɛ bolo o kɔrɔ se ɲɛnama t'a ye ni mɔbili de bɛ cɛ bolo o kɔrɔ ko se bɛ a ye donc ko ale filɛ nin ye sisan nɔ nin wagati in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a nimisa bɛ ale la an b'aw ɲininka don nataw la n'a kɛra cogo sugu dɔ la aw tɛna don ale fana ka cadre kɔnɔna na nimisa tɛna aw minɛ parce que ale y'i basé cɛ ka wari dɔrɔn de kan ale ma foyi k'a yɛrɛ ye o de la an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya ne bɛ fɛn kɛ n yɛrɛ mais i b'a di ne ma de wari bɛ ne kun mais i b'a di ne ma ale ka problème kɛra mais ale y'i basé cɛ dɔrɔn de ta kan donc cɛ binna a bɛ bin donc n'i ta b'i kun n'a binna c'est bon an b'a dabila
n'a binna a b'a dabila mais n'a binna pourquoi parce que wagati dɔw la ale ye dɛmɛ aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ donc n'a binna munna e b'a dabila soit ne bɛ courage d'a ma a bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini parce que cɛ dɔw bɛ yen surtout n'u yɛrɛ y'a dɔn wari bɛ muso kun ou bien u k'a fɔ cɛn ne mɛnna ne bɛ ka fɛn kɛ nin ye na an k'an bolo bila an sen kan a fana ka fɛn ko ye n'o y'i kun soit i bɛ wuli i b'a kɛ soit i bɛ taa
mais cɛ dɔw yɛrɛ cɛ dɔw fɛ kanu bɛ muso layɛlɛ sanfɛ par exemple ni cɛ bɛ ka kɛ i ye i b'i hakili to i yɛrɛ la o wagati de kɔnɔ i fana bɛ projet dɔ monter i yɛrɛ ye i fana ka yɛlɛ mais ni e y'o projet sugu monter cɛ yɛlɛna aw aw yɛlɛna e yɛlɛna cɛ binna mais est-ce que e ka kan k'a tigi est-ce que e ka kan k'a tigi ye k'a to yen bon ni n b'a fɛ n bɛ to a nɔfɛ Ni n t'a fɛ fɛn o de la an bɛ k'a fɔ fɛn bɛ yen non non i bɛ taa de parce que n'i taara tugu cɛ kɔ min tɛ se k'i satisfait bi don sini don i tɛ to a nɔfɛ dɛ i bɛ taa de aa ni fɛn t'a bolo ni ne t'a fɛ ne bɛ taa dɛ
o de la ne y'a fɔ n ko amour bɛ yen argent bɛ yen par exemple a ye ne dɛmɛ muso i tɛ se ka kɛ fitiriwale ye o parce que ale de y'i layɛlɛn sanfɛ donc i b'a essayer ka ni i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na cɛ dɔw bɛ yen u b'u bolo bila u sen kan hali n'i ko k'i bɛ courage d'a ma karisa wuli n'abandonne pas o bɛɛ la u b'a abandonner donc n'u y'o de kɛ sisan salaam lafiya ne bɛ taa quoi parce que o tɛ fitiriwaleya ye bilen parce que au moins n ye coup kelen kɛ k'i dɛmɛ bon cɛ dɔw fana ta o ta fana la cɛ dɔw ta la olu bɛ dɛmɛ kɛ i jɔyɔrɔ an ye réseau ko réseaux sociaux ko kuma fɔ awɔ an kumana o kan i ye projet ko kuma fɔ
e kumana o kan yɔrɔ awɔ bon e ko ko ni cɛ ye wari d'i ma dɔw bɛ yen olu bɛ se ka pjɛ mɔnte mɛ caman bɛ yen olu se ka pjɛ mɔnte rezsoso bɛ to min na a fɔ ko min bɛ nin bɛ nin fana ka nin kɛ ni nin sɔrɔlen don zfin ba den la cɛ ma a minnu u bɛ se ka tila ka bi pa que kamalentigɛ ni sunkuruuru tigɛ in filɛ dɔ la i bɛ yɛlɛ dɔ la i bɛ jigin sisan i m'a ye wa an ka débat kɛlaw ne bɛ aw ɲininka nin wagati in na an yɛrɛ ɲɛ b'a la musomanin caman bɛ ka wuli ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye ka fɛn caman k'u yɛrɛ donc aw bɛ se ka mun fɔ an ka pour mɔgɔw aw bɛ se ka mun fɔ sisan musow ɲɛna o ko la aw bɛ se ka conseil jumɛn di musow ma u ka se ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye o fɛn ninnu kan i b'a fɔ cɛ ka wariko ni fɛn ko ninnu An ka o kuma bila mais an filɛ nin ye terrain min kan aw bɛ se ka mun fɔ u ɲɛna sisan bon ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ est-ce que muso man kan tɛ ka wuli ka dɔ k'a yɛrɛ ye bien sûr que oui muso man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye yɛrɛ an filɛ ni bibi na yɔrɔ min na muso yɛrɛ bɛ ka nafa min ɲɛ cɛw tɛ k'a ɲɛ yɛrɛ i bɛ taa kilasi dɔw kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ cɛman saba ou bien fila de bɛ anw yɛrɛ ka kilasi kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛman saba dɔrɔn de b'an ka kilasi kɔnɔ bon imagine don nataw la muso bɛ se ka kɛ fɛn caman ye donc muso ka kan ka wuli ka baara k'a yɛrɛ i man ka tɛ k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ko ni cɛ ma nin di yan n tɛ wuli ka nin kɛ n yɛrɛ donc ne kɔni bolo a ye wuli aw ka dɔ k'aw yɛrɛ aw jigi bɔ cɛ kan parce que a tɛ laban a b'a di a b'a di don dɔ la a bɛ na kɔni i b'a ye a bɛ sɛgɛn a b'a fɔ ni nin ma wuli ka dɔ k'a yɛrɛ n tɛna' d'a ma d'accord an bɛ mun fɔ musow ye, unhun, wari tɛ sɔrɔ bureau dɔrɔn kɔnɔ fonctionnaireya dɔrɔn tɛ muso kɛ fɛn ye, d'accord bɛɛ ma dan kalan kama dɔw tɛ se kalan na dɔw m'a daminɛ yɛrɛ, unhun, muso bɛ se ka jago kɛ ni jago se t'i ye baara misɛnnin caman bɛ yen i bɛ se k'i yɛrɛ dege kunkolodigi la jabida la baara kɛmɛ de bɛ yen muso bɛ se ka mun kɛ k'a sɔrɔ hali a ma deli ka se ekɔli la an ka dɔ k'an yɛrɛ ye ka cɛ ninnu an m'a fɔ k'a bɛɛ to yen mais cɛ k'a dɔn i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye an ka contre mɔgɔw an bɛna kuma di aw ma bon ne ka conseil bɛ min ye surtout réseaux sociaux musomanin caman bɛ complexé y a pas de sot métier i b'a fɔ a y'a fɔ cogo min na bureau kɔnɔ baara bɛɛ tɛ baara ye i bɛ bɔ tile kɔrɔ i bɛ taa fɛn kɛ musoman caman bɛ complexé o de man ɲi fo ne ka kɛ bureau kɔnɔ fo ne ka kɛ nin na fo ne ka kɛ nin na o man ɲi il faut k'i ka wuli musomanin yɛrɛ n'i sera âge dɔ la parce que bɛɛ mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen dɔw bɛ furu joona dɔw tɛ furu joona n'i sera âge dɔ la famille la i ma furu joona e ma furu joona e bɛ so kɔnɔ i bɛ kɛ charge de parents ma mais n'a fɔra tuguni e bɛ kɛ charge e tɛ se k'i ka besoin satisfait yɛrɛ seli mana na se hali san e 25 ans 28 ans papa wari di yan ne bɛ taa selifini san non fɛn min yɛrɛ ka ɲi i fa yɛrɛ ko karisa wari di yan n bɛ taa ji san karisa wari di yan n bɛ taa san k'i bɛ joie de parce que a dar'i la de au moins ale ye ta bibi na bibi na yanni a ka taga yan ala k'a ka baara kɛ e bɛ k'a ta o ye alihamdulilayi de bon n'i y'o bila i kun na dɔrɔn i bɛ dusu ta i bɛ baara kɛ quoi an ka ne yɛrɛ ne bɛ min fɔ musow ɲɛna y a pas de sous-métier comme u bɛɛ y'a fɔ cogo min na ni min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ an kana complexé n'an ka baaraw ye an kana complexé n'an yɛrɛ ye ne b'o dɔrɔn de fɔ Tata e tun bɛ fɛ ka dɔ fara kuma kan ne tun bɛna kuma kelen fɔ ninnu ye y a pas de femme matérialiste muso matérialiste tɛ yen non ne b'o de fɔ n ka kuma laban na i b'a di i b'a di b'a di i b'a di b'a di parce que i tɛ se ka ne parler i k'e tɛ wari di ne ma o tɛ se ka kɛ o bɛ tugu cɛ nɔfɛ ko a a ye cogo man ɲi cɛ dɔw bɛ yen n'u nana e y'i yɛrɛ lajɛ i tɛ tugu cɛ nɔfɛ fana parce que a sanuman tɛ dɛ cɛ bɛ e sanuman ye cogo min na ka tugu i nɔfɛ i fana bɛ cɛ sanuman ye ka tugu a nɔfɛ mais ale de cɛ cɛ dɔw bɛ yen wari bɛ ɲini k'u faga muso dɔw tɛ sɔn a la Parce que a ye tɔgɔ ma ɲi sɔrɔ de fɔ b'a la mɛmuso sɔrɔ
an bɛ foli lase muso bɛɛ lajɛlen ma kɔmi an b'a fɔ cogo min na ka taa ni marisi dɔ bɛ fo ka taa fɔ ko marisi banna ɲ ye muso ka kalo la dɔnku le dɔrɔn tɛ k'a daminɛ le premier fo ka taa fɔ ko kalo in sara o ye muso ka kalo ye an bɛ foli kɛ musow ye hali bi u bɛ cɛsiri min na u k'u cɛsiri hali bi parce que n'a fɔra muso musoya kɔnɔ ka dun n'a fɔra muso musoya kɔnɔ ka bon muso muso bɛ wo wo caman dala an ka société in kɔnɔna na caman b'a ye an b'a mɛn an b'a kalama fɛnɛ donc an bɛ foli kɛ musow ye hali bi u ka cɛsiri kama hali bi u ka muɲu n'u ka sabali kama an bɛ foli lase musow ma donc anw bɛ débat min kɛnɛ kan wulada in na o de tun ye ko accepterais-tu d'être avec un homme qui peut pas te satisfaire financièrement an ye wele lase muso naani ma u ka n'u sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn ka idée falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ ni o hukumu kɔnɔna na an ka lajɛlibagaw aw yɛrɛ y'a ye kuma minnu bɔra a kɔnɔna na kɔmi u y'a fɔ cogo min na n'i y'a mɛn a fɔ bɛɛ n'i hakilinata de don dɔ bɛ se ka sɔn dɔ tɛ se ka sɔn donc hali bi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'olu fana ko nin fila yɛrɛ si tɛ a ye ni ne ye a ye donc kɔmi y'a fɔ cogo min na bɛɛ ni hakilinata de don o ko la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ni ce aw ka lajɛli la hali bi aw sɔgɔlen to Vestibule TV sanfɛ nin y'a daminɛ ye belebelew bɛ kɔfɛ ka na hali bi aw ni ce